igbo ndị ọma ekele m ụnụ ọ kwa lọlọ nneka chimezie na-ekwu anyị ka na-ewetara ụnụ ọnọdụ igbo ndị m na-ezigere ozi a bụ ndị isiekenesi na ndị lilu na ndị ọsụmọghụ ụnụ ahụna ihe na-efegharị ee eh, soshal midia onye mere vidiyo gosi ọnọdụ eh, isiekenesi nọ from isiekenesi gbado ata awụ agba a vacateala ya ọ gbaala ọsọ ajụjụ m na-ajụ ọ wụ enwezikwa ndị isiekenesi enwezikwa ndị nwe isiekenesi enwezikwa ndị nwe lilu ya ihe e jide gba nkịtị a na-achụsịsị ndị mmadụ n'ụlọ because ụfọdụ bi Lagos ụfọdụ biri obodo oyibo ụnụ eche na anyị dị safe ka m gwa ụnụ ihe ga-emenụ ihe ga-eme eme bụ na agha biafra m na-ekwe m na-ekwuchikwa kontinuru ya the jihad the pogrom continued and eh, ihe ndị igbo ka dị ndụ na-akwụgharị ọ wụ that biafran war ojukwu lụrụ otherwise that killing would have continued with ihe na-eme ugbu a maka plan britain nwere wụ a chọrọ ime erase ndị igbo maka ihe minerals and other things ka ndị fulani were ya now ihe ga-emenụ bụ ọ bụrụ na anyị gba nkịtị otu anyị gbara nkịtị emeghịdị ihe achụsịsịa ndị mmadụ n'ala Igbo ha take over the pogrom ebidozie na other parts of Nigeria and o bidozie enweghị ebe anyị ga-agba aga a ga-wipe anyị out ihe m ji na-ekwu okwu maka ndị chịlịrị ụkwụ ha elu na Lagos a na-ekwu ha feel na ha dị secured na Lagos dị secured or ị nọ n'ugwu awụsa or anywhere in- so long as ị nọ na naijiria we ndị igbo adịrọ secured so the earlier anyị litere bido chekwawa ala igbo the better and eh, ihe ọzọ m chọrọ iwetara ndị igbo tata bụ na ọ bụdị sọsọ insecurity bụ na mmadụ anọghị mmadụ anọghị really n'ala igbo biko ozi ana m ayọ biko ikpere m nọ n'ala na-akpọku igbo ebe ọbụla unu nọ gaanụ na village meeting unu gwanụ ndị pg take an inventory ama chigoro echi n'ala igbo take an inventory ama chigoro echi n'ala igbo ya ama ga-eme that is 90% of ụlọ e, e, mmadụ anọghị ya and enweghị any sign enwe ndị ga-etake over ị ma oge m mere vidio sị ka a lụwa nwaanyị ọzọ dewe n'ụlọ ụfọdụ misunderstandịrị m ngwa ndị ahụ kwuru ihe a kedu ihe a ga-eme population igbo na-ekpochapụ ekpochapụ australia nwere a particular city mmadụ na-anọghị australian gọọmenti kụọ ekwe n'ụwa niile sị na onye ọbụla ga-erelocate na that very city mụba ụmụ a ga na-akwụ ya salary gịnị ka o ji ekwu na mmadụ na-amụba obodo without mmadụ a building it's not it's nothing so ndị igbo ihe m na-ajụ ụnụ wụ na ụnụ ọ na-anọkọtakwa ndị isi ndị eze ndị pg ndị na-achị obodo na-anọkọtakwa tụgharịa na-ele maka ọnọdụ igbo kpaa nkata mara ihe a ga-eme ihe obodo ọbụla na-eme ndị china bịa lee anya hụ na ha na-amụ ụmụ hinne ha atụzi oke onye ọbụla mụwa otu ụmụ n'ala igbo ugbu a na mmadụ anọzi wee suggest ya nwoke lụọ nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ ka ọ mụta nwa ya problem ọzọ e nwere ugbu a na-awụ ọtụtụ ndị nne na nna mụgoro ụmụ na Lagos mụọ n'obodo oyibo ebe dị iche iche anwụọna ụmụ ha chọgodo ịla enweghị onye ha ga-aconnect because uncles ha na aunt ha ụfọdụ bikwa Lagos mụsụ ụmụ so cousins and relatives ha ga-aconnect anọghọ so that is why anyị ji wee sị okay ụmụ nwaanyị a na-ekwe ka di ha lụọ nwaanyị mgbe ahụ debe n'ụlọ mụtawa nwa ugbu a ha anwụọna ụmụ ha akwụrụzie na mba efe ụmụ ha amaghị ụzọ ha si ala ụmụ ha enweghị onye ha ga-aconnect ọ ya-adị mma na anyị ụmụ nwaanyị especially ka unu review atụmatụ a m tụtara maka ịlụtara di anyị nwaanyị ọzọ dewe n'ụlọ ọkachasị ọtụtụ n'ime anyị bi na-ebihụ n'ụlọ bi Lagos so that afọ nke anyị kacha nwụọ ụmụ anyị chọgodu ịla na ka ha hụ ndị ha ga-erelate ọ ka anyị checkie nụ because ọtụtụ n'ime anyị dị so concern na-agbagharị na-ereport ihe ndị a ọ bụrụ na anyị achọghị ala igbo anyị kwuo komkom onye ọbụla hụzi ụzọ kpakwara onwe ya ebe obi nọrọ ọfụma zi ụmụ anyị ụzọ because mụnwa na-ezi ụmụ m ụzọ ịla ụlọ mụ agwago di m ya lụta nwaanyị dewe n'ụlọ ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mụnwa na-achọkwa na ọtụtụ ndị sị ka achọra ha nwaanyị ụnụ ọ makwa na ị sị chọta nwaanyị n'ala Igbo ugbu a ị ga-achọta nwaanyị n'ala Igbo ama m mmadụ ole sị m chọọrọ ha nwaanyị right now ahụdụ nwaanyị a na-achọtara ha so ọ ka ụnụ mara how alarming ọ dị ọ ga-awụ ihe ihere na ala Igbo furu n'agbụrụ anyị ndị nna nna anyị ha for years tara afụfụ lụọ ọgụ chekwawa ala Igbo anyị nwa agbụrụ anyị ajụjụ m na-ajụ anyị wụ gịnị ka anyị ga-eji ala Igbo eme ndewonu ndị be anyị